eze ndewo sir ya mara gị mma eh, papa biko ahụrụ m that na igbo community na Côte d'Ivoire dị very strong and eh, mgbe a na-echi gị eze crowd m fụrụ dị ya karịrị crowd ndị na-abịa ele bọọlụ na stadium and adị m so privileged ịwụ witness to your coronation ọ wụ one of the biggest coronation m fụrụ na Abidjan biko eze Ke ihe motivetịrị ụnụ awụ ndị Igbo jiri jikọọ onwe ụnụ ọnụ iji hazie Igbo na Cote d'Ivoire na diaspora? Daalụ. Ndewo ọzọ.
Ọ bụ na i nee anya Igbo bụ ndị nwere omenala omenala Igbo enweghị omenala eji atụnyere ya n'ụwa maka obodo ọbụla igbo nọ na obodo igbo butuo omenala ya ndị nwe obodo na ọ na-amasị ọ na-amasị ndị ọbịa ndị ọzọ bịa na anyị nwa bụ ndị Igbo nọ na mba kwesịrị ka anyị mara ebe anyị si ka anyị mara otu nna nna anyị fa si eme ife ka anyị wee kụziere ụmụ anyị ọ nya bụ na ụbọchị a na-echi m eze na akpọgotere m ma ijele from ana igbo akpọgotere m mmanwụ dị iche iche akpọgotere m egedege akpọgotere m Survivor ụmụ ndị artist niile a si be anyị were bịa ọ ka fa wee refleshie mmụọ ka ha wee chetara ụmụ anyị na ndị igbo nọ ebe a ebe fa si ka o welu mee ka ndị Igbo malụ na fa bụ ndị a gọziri agọzi nwere omenala ọzọ dịka ibe ya omenala anyị fụrụ na omenala ndị Igbo na onye Igbo ọbụla mebe ya na ọ ma ntọ na mba maka na ọ ga-ama na o nwere ebe o si identity ọzọ dị ka ibe ya ụmụ ife onye owukwu kọta ọ ya eziokwu a sị na nwa igbo mara ọtụ na ị mago na o nwere ndị kwe na ndị ekwero kama na anyị ji nwayọọ wee na-agbazi ife niile otu ị fụrụ kraụd ụbọchị ahụ anyị emesie anyị nwee omenala ndị Igbo maka otu e si eme ya bụ na ebe Igbo nọ na a na-amụ egwu anyị mesie kịta anyị enwego platfọm to eh, na steeti ọbụla ka a na-akọwapụtalụ ndị be anyị ife na-eme eme gbasalụ ndị Igbo gbasakwanụlụ ndị obodo anyị nọ na ya ọ wụkwa na o nwee ife melụ onye Igbo ka steeti ya malụ ka e wee mitie onye dị in charge wee chịkọọ malụ otu e si mee ya ọ bụ na ndị Igbo ka na-aga n'iru n'ife gbasalụ otu fa ga-esi wee mee ka ụmụ fa malụ ebe fa si o nwere oge ọ ga-eru kịta na mkpọpụ ha nwere mpa anyị nwee cultural dance masquerade some emume ndị Igbo e nwee ya ụmụ anyị abịa na-ekiri nkiri anyị ga-enwe otu e si akọwasịrị ụmụ anyị ụmụ ife dị iche iche ka fa wee malụ ka fa wee malụ na o nwere ebe fa si nke anyị na-ekwu kịta sị ka onye ọbụla gbaa mbọ na e kesie n'ama ka a na-ana mkpuke nwoke ọbụla bụ onye igbo kwesịrị ime ka ụmụ ya na-asụ igbo ọ bata n'ezinụlọ ya mụnwa mere ya ụmụ m niile kịta o nwere onye na-asụ sụrụdie nke nọ ma lọndọn ma kanada ma nke mụ na ya nọ ebe a, ọ pụta kịta igbo ka ọ ya-eji wee sụọrụ gị ma ị sụọ Igbo ị chọzikwa ka ọ sụwalụ gị nke ọzọ ọ dịkwa ya kama na ife nna m kwuru kasị na be anyị na-ara asụ french ara asụ oyibo igbo ka anyị na-asụ ọ bụrụ iwu m tinyere ka o were nyere ụmụaka mara ebe m si na nna amụrọ m ka m tọ na mba na o jelu mba ya-ana ọ bụ na ana m enye advice ana m ana m enye ndụmọdụ na ọ bụrụ ndị be anyị ka Igbo niile nọ na mba malụ otu fa si eme n'ezinụlọ fa ka ụmụ fa wee na-asụ Igbo na be anyị atọka onye mụọ nwa ya kpọrọ afa Igbo ya kpọọ ya afa Igbo maka na afa Igbo bụ ngozi ọ sọsọ Igbo bụ ndị ọ bụ na Chineke Chineke dị n'afa ha chi chi chi wụrụ ndị na-eme means na anyịnwa ndị Igbo na Chineke gbalụ ndụ ọzọ dị ka ibe ya na Ụmụazị Igbo niile, ị nọọ obele, kpokọrọ ụmụ gị gaa lukwe n'ụlọ ana Igbo ka fa fụ ana Igbo. O si otu a dị n'ala Igbo taa, o meanirọ na ọ ga-esi ụdị ahụ apụta na anyị nwere nchekwube na oge na-eterọ aka na ala Igbo ga-adịkwa otu ọ dị dịkwa mma ọzọ. So na ebumnobi anyị anyị ji welu butuo omenala Igbo. bụ ka anyị ghara ichefu omenala and ka anyị na-akụzikwanere ụmụ anyị otu nna ha si wee kụziri anyị so na anyị bụ ndị Igbo na-ejikọdo onwe anyị ọnụ wee na-enyere onwe anyị aka maka asọ mgbe nwanne ojukwu ka o wee mee ka ndị Igbo niile malụ na o nwere ebe fa si ana m asị na ọ ga-adịrị gị mma n'afa Chukwu okike Eze, ka ihe i nwere ike ikwu gbasara maka ndị eze ndị eze ndị ọzọ nọ n'ala Igbo na ndị echichi ndị ọzọ nọ n'Igbo?
Ndị eze niile nọ n'ala Igbo bụ ndị eze anyị maka na ebe anyị nọ abụrọ ala Igbo anyị nọrọ n'ala Igbo ọ fanwa bụ eze anyị nwa bụ eze na mba na mba na mba na communities ọ bụ na anyị jee n'ụlọ nọ anyị na fa ekene ọfụma fanwa kwesịrị ikene anyị n'ọlụ ọma n'ọlụ ọma anyị na-alụ maka na ọ bụrụ na ọ bụrọ otu a anyị si wee chịkọọ ndị Igbo ma o mebe e buru okwu na-agalụ fa ma anyị nọ na mba na-achịkọ ndị Igbo ka o were dị mma ọ bụ na fa malụ ọlụ anyị na-alụ na mba maka ọdịmma ndị Igbo na anyị bata ka a sị anyị daalụ nwa afọ Chukwu ga-egozi gị fanwa bụ eze anyị maka na ọ fanwa nọ n'ụlọ ma anyị nwa bụkwuazị eze n'ebe anyị nọ o nwere oge ụmụada kpọrọ m sị na ọ mụwa ga-abụ father of the day m wee naa na be anyị eze eze anyị kpọrọ m sị m mụ nụkwara sị ya ee ọ sị m kelee otu anyị ga-esi jee m sị ya na ọ gịnwa ga-ebu ụzọ m kpee n'azụ maka na ọ gịnwa bụ eze n'ụlọ na eze m eze igbo na bọbụ elu m wee jee jee na be ya mụ na ya banye na moto anyị jee ọ na-aga mmeso ya na-asọ n'otu si wee kwesị ekwesị ọ nabatara m ọfụma mụ nwa na onwe m mekwa ife m kwesịrị ime na ọ eze m ka ọ bụ o nwekwa ife m na-eme ebe a m na-ezi ya ọ bịakwa m kwanyere ugwu dịrị ya okwu a na ana m ekwu ya maka na a nụ na e nwere eze na mba mba otu ndị eze nọ n'ụlọ e na-eche na ọ maka o nwere ife ọzọ o nwere ife a na-azọ kama na ọ kwesịrị na fa malụ na ndị eze e nwelu na mba na onye ọbụla abụrọ ofu and o nwero ebe a rụrụ oke dị n'ọdụ na ama nji maka na o nwere ndị enwero nsọpụrụ maọbụ na otu fa si eme ife a sịzie na ndị eze nọ na mba ara alụ ọrụ maọbụ na o nwere otu o si wee nọdị maọbụ na fa bụ ndị ndu maọbụ ife ọbụla ndị eze nọ na mba na-achọ ka omenala igbo dịrị gawa ka e wee mee ka ụmụ anyị mara omenala anyị ndị na-efu efu ka a kpọchigha fa azụ ụmụ anyị a kpọtara ịgba akwụna ka anyị wee jide fa dunaga fa ka anyị welu mee ka obodo anyị nọ na ya malụ na ndị igbo abụrọ ndị na-enwero isi na ọ ndị na-achịkọdo onwe fa ọnụ taa na obodo anyị nọ na ya bụ Cote d'Ivoire amagolu na ndị igbo bụ ndị jikọrọ ọnụ nyesi anyị ncha satifiketi ife mee a sị kpọọ eze igbo eze igbo in general o nwere ụbọchị ọ kpọrọ m by 12 to 1 sị m na o nwere onye tọgbọ sọmpi m jee n'ụlọ ọgwụ fụ onye ahụ ma ndị polisi ma ndị nine m kpọrọ anyị move ejikwa dị afọ anyị mee ife anyị kwesịrị ime o ji ekwu okwu wee luo taa ọ bụrụ na e nwerozi onye na-achịkọta ndị Igbo anyị sị na eze anyị ọ ife mee ebe a kpọba eze anyị nọ n'ụlọ ife ndị Igbo na Ojukwu ji ihe niile na na bụ eze so na ana m agọlụ ndị eze anyị nọ n'ụlọ ezigbo ọfọ na ọ fa nwa bụ eze anyị nwa bụ eze a na-enwe nnukwu eze nwee obele eze mma nsị na obele eze ara alụ ọlụ mma nsị na nnukwu eze ara alụ ọlụ kama na ọ obele eze ga-enyere nnukwu eze ugwu ya udo welu chịa so na ana m ekele gị sị na ọ ga-adịlị anyị niile mma site n'afa Chukwu okike a